ndeewonụ igbo ndị ọma na-ege ntị obi aṅụrị ka anyị ji anabatakwa unu na emume nke anyị agba nke mbụ nke anyị bụ emume ndị ala owere tv hiwere iji wee kwalite ma kwadokwa asụsụ igbo anyị ehiwere emume a ka eji wee kwanye omenala igbo aja n'ukwu ka ọ na-aga ọfụma ka e nwee ike hapụ ime ka omenala anyị laa n'iyi maka na ọ ga-adị mma na ọkụ amụnyere nwata n'aka nyụrụ n'aka ya n'emume nke anyị nke ụbọchị taa ihe anyị na-eleba anya bụ mmemme odenigbo mmemme odenigbo bụ mmemme emere na abalị mbụ na abalị abụọ nke ọnwa itoolu n'afọ 2017 Odenigbo bụ mmemme mere na mbara ezi Assumpta Catholic Archdiocese nke Owerri. Odenigbo a ehiwere ya ijikwa wee kwalite asụsụ Igbo anyị ọfụma. Odenigbo wu mmemme a na-eme izu ụka mbụ nke ọnwa itoolu. Ebe ọ dị ka anyị gaa kiritụkwanụ mmemme a obere Thank you.

unu ahụlanụ ya anyị na-agakwa n'iru enwere ọtụtụ mmemme nke nyere anyị obi ụtọ nke ji gbakwara anya kere- ekeresimesi emere ọtụtụ mmemme nke ekwe mgba agụrụ abụ emere ejije maka na ụmụ nwoke ndị kwetere na ha nwe- mara nke ha riri bịara gosipụtakwa ikike ha n'ekwe mgba ndị makwa agụ abụ ọfụma ndị ọka abụ si ebe dị iche iche bịara kwee ukwe ndị mekwara ejije banyere isiokwu nke a na-eleba anya bụ ụwa dị egwu bịakwara mee ọtụtụ ihe nlereanya ejije eji wee nye obi ụtọ ndị ụlọ na-enweghị nne na nna bịakwara kwupụta na ụwa anyị a dịkwanụ egwu ka elenụ nke a na onyonyo anyị anyị na-ewetara unu ozi nke si n'ụlọ ebe a na-elekọta ụmụaka nne na nna ha nwụrụ na ụmụaka a tụfuru atụfu isiokwu anyị jiri bịa ebe a taa bụ n'eziokwu

Ruo ihe eji nwaanyị eme tupu o jewe ịlụ di. N'ezie, unu ga-ahụ na ihe ndị a alachaala. Ugbu a, ndị ntorobịa anyị bụzi eze onye agwala m. Ị ga-ahụ obere ụmụaka na-enye nri n'anụ. Ị na-akọ n'elu, ya na-akọ n'ala. Ị ga-ahụ nwa agbọghọbịa nne na nna ya na-agba mbọ ịhụ na ọ bụrụ mmadụ n'ọdịnihu. Ọ chọkwara na ịma ihe dị ya mkpa bụ etu ọ ga-esi yiri

a nwekwara nyichi ala nke ndị Igbo nke ndị Ala Owerri TV ji aka ha wee kwado n'ebe nyichi ala anyị bụ obi ebe ndị mara nke ha riri ndị na-aghọta ihe na-aga nke ọma na mmemme ahụ m bịara gwatụ anyị otu obi dị ha otu ha hụtara mmemme ahụ enyemaka ha nwetakwara na mmemme ahụ ọtụtụ ndị ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị bịara kwuo okwu gosipụta ịhụnanya ha nwere n'ebe mmemme ahụ nọ ka anyị nyokorie nke a ndewo aha m wo Captain Alphonsus Ifeanyichukwu Nwosu retired ya bụ ịbụ onye isi agha yes ọ dị mma anyị na-aga n'iru kee ka obi dị gị iji wee hapụ ihe niile ị na-eme wee bịa ịnọrọ na odenigbo nke afọ a ihe ọla awụ ihe nkwado nke Chukwu na-adị mkpa si onye ọla tozuru oke ga na-anọ ọnọdụ iji kwado ihe ọla a na-eme gbasara ihe nke Chukwu aha m bụ Filomena Akụwudike akwanụ nwa afọ Mbaise na-arụ ọrụ ebe ahụ ọ dị mma aha gị I'm Sista Rose Ann Madu ọ dị mma sista gwakene anyị ka obi dị gị isonye na ndị na-eme omenala odenigbo odenigbo nke taa obi atọgbuola m n'agbanyeghịkwe na mgbe m nọ na mgbe m na-arụ ọrụ na Owerri ebe a ana m abịa mana ugbu a m lakwara na Mbaise iji gosi na ọ na-adị m mma esikwa m ebe Mbaise ahụ ebe Aguneze Madonna Diagnostic Center ebe m na-arụ ọrụ ọ bụ ebe m si bịa maka ebe a taa Ọ dị mma sista gwatụkene anyị ka obi dị gị dịka ị na-ala ụbọchị nke taa elee ihe ị ga-asị wụ ihe nrite ị nwetara iji ala aga m agwa unu na obi dị m aṅụrị too much ihe a wụ nke mbụ m na-abịa ebe a ọ wụ eziokwu abịaghị m n'oge mana nke m hụrụ ahụ aṅụrị juru m obi ihe ngosi niile a na-eme gbadoro ụkwụ na ụwa dị egwu n'uche nke gị kee ihe ị chịkọrọ ọnụ dịka ụwa dị egwu ekene m gị ee n'uche nke m ụwa dị egwu a na-eme n'odenigbo nke afọ a o gosi that na anyị kwesịrị ịbịa nyomie ebe anyị si wee na-abịa ghọtakwana ebe anyị na-eje anyị na-ede n'igbo na-agụ n'igbo dịka ị maara mụwa bụ onye ọcha na-asụ igbo n'ụlọ ọrụ IBC anyị bịara ebe a ịhụ na ihe niile na-aga nke ọma nwanna anyị gwa gị eziokwu ụbọchị afọ niile anyị na-abịa anyị na-ahụ ihe ọhụụ n'ime anyị na-amụtakwa ihe ọhụụ n'ime ya nke doro anya eziokwu onye ọbụla bịara mmemme a taa ga-ama na n'afọ gara aga nke afọ gara aga dị iche na nke afọ a nke afọ a tara akpụ ah, nwanne ndewo n'eziokwu n'ezi asụsụ aha m wo Ọnọniwu Peter Paul Chibuike onye Awo Mbieri dịka ụbọchị taa si dịrị obi dị m ụtọ nke ukwuu n'ihi na nna ukwu Amarachi AJV Obinna emeela ka ihe gbasara asụsụ Igbo na omenala Igbo deba ọfụma n'ụwa niile. dịka m kwuru ya na mbụ na omena- odenigbo wu mmemme emere abalị abụọ abalị nke abụọ anyị mekwara ọtụtụ ihe dịgasị iche iche nke ga-ewetara gị obi aṅụrị ọtụtụ ihe ma ihe na-enye obi ụtọ mana tupu a baa n'ime ihe mere n'ụbọchị nke abụọ ka anyị naratụ nwa obere ikuku n'ụbọchị nke abụọ a dịka m gwara gị na ọ wụ ụbọchị na-enye obi ụtọ odenigbo nke abalị abụọ ahụ bidoro na elekere anya nke itoolu ọ kwa n'ime ụlọ ụka assumpta ka a nọ mee ofufe nru

meziri kpọmkwem mgbe mmadụ niile bịara enwekwara mmepe ekpere mgbe emechara mmepe ekpere a waa ọjị dịka omenala igbo si wee dị bụ ịnabata ndị ọbịa niile bịara ebe ahụ emekwara mmemme ịwa ọjị a dịka usoro nwaanyị na-ebunye di ya ọjị iji nye ndị ọbịa nya ụmụ nwaanyị gbara egwu ure wee panye onye isi nhazi mmemme a ọjị nke ọ pafere amarachi ewee nyezie onye ọbịa nkụzi ihe ka ọ gọọ ọjị a mgbe ọ gọchara ọjị a amarachi buliri ọjị a elu wee kpọọ ndị nnọchianya steeti ọwụwa anyanwụ niile gụnyere abịa anambra enugu ebonyi na imo ka ha bịa were ọjị nke a wụ ọjị ga-eru ụlọ iji gosi nnabata ọma nke ndị Owerri Archdiocese. ọjị abịaruola ka o si abịa ndị ha wụ mbụ ha nọle otu anyị na ọjị na-esi abịa

aka m dị na ngọzi ahụ ya bere nọ ọ dịghị onye ogbo Ama ama mpụta na-abụghị ihe niile dịka anyị na-ekele maka ụbọchị tata ịnwa mere ka ha gbakọba ọnụ tata maka mmemme oriri

dịka ihe gbara ọkpụrụkpụ n'ụbọchị nke abụọ nke odenigbo emere nkụzi ọhaneze nke akpọtakwara onye ọbịa ka ọ bịa kụzie akọwakwara onye ọbịa nke ọma ma kpọpụtakwa ya dịka most reverend john okoye onye bịara tụcha ma yọrịa isiokwu ụwa dị egwu mma na ụjọ dị n'ụwa ndị igbo onye nkụzi a gara n'iru kọwacha ụwa dị egwu ọfụma o kwukwara na ụwa anyị amaka mana ụwa dịzi egwu na mbụ ana m ekelekwa nna anyị Archbishop Obinna maka ugwu ọ kwanyere m site n'inye m ohere ịbụ onye odee nkụzi odenigbo nke afọ a oge obibi ndụ nakwa usoro nnweta bụ nke dịrị onye ọbụla mma Olaudah Equiano na senchuri nke iri na asatọ bụkwanụ otu n'ime ndị e nwudoro were gbafuo n'ala Igbo siri site n'ahịa agbamohu mkpọfere Atlantic mere ka anyị mata ọnọdụ nnweta ndụ nke ndị Igbo tupu oge ndị mbịarachịwa. Ọ kọwara etu ala Igbo si dị dịka ogbe ogbe na-adịghị ụkọ ma nwee akụ na ụba etu a ka o siri tinye ya Anyị niile nwere aka ọrụ site na mmalite ndụ anyị. Onye ọ bụla nwere nke ọ na-etinye maka ọdịmma onye ọ bụla. O nweghị onye na-anọ nkịtị. Anyị enweghị ndị arịrịọ, nke na-egosi na onye ọ bụla kwadoro nrụsi ọrụ ike. Ogbe anyị anaghị akwado ọdịmma ogbe anyị anaghị akwado ọdịmma nke onwe, kama ezi nwa afọ Igbo na-enwe mmasị n'ịgbanwe akụ nke onwe maka ọdịmma nke ogbe. dịka anyị mere ya n'ụbọchị nke mbụ anyị mekwara otu a n'ụbọchị nke abụọ anyị nwere ihe nyichi ala nke ndị igbo nke ndị Ala Owere tv ji aka ha kwado ọfụma ebe anyị nọkwa wee kpọbata ndị ọbịa ha gwa anyị otu obi dị ha ihe ha nwetakwara uru na ihe ọma ha ji si na obiri odenigbo na-ala na be ha nke ọtụtụ ndị kwukwara ma ndị kwukwara anyị na ezinụlọ ha ga site n'ugbu a gaa n'iru na-akwalite asụsụ Igbo ha mekwara ka anyị mata na ya bụ asụsụ bekee a gbarala ya ụgbọ nwa mkpi na ọ wụ Igbo ka anyị ji na-aga n'iru ka anyị nyorie otu nkọwa a si gaa aha m bụ chief donald ekenta ọkaome nakwanụ ọnụ na-ekwuru ọha ndị Igbo ọnụ na-ekwuru ọha Odenigbo ọ bụ m bụ onye na-agụpụta otu ihe si aga e, kemgbe e bido Odenigbo e, mụnwa bụ n'asụsụ bekee MC gwatụ anyị otu ihe gbara ọkpụrụkpụ Odenigbo nke afọ a chọrọ inweta dịka ihe e mepụtara pụtara ihe na ndụ ndị Igbo ee eh, ihe gbara ọkpụrụkpụ juru eju na nkụzi nke afọ a eh, n'ihi na gị lee anya na isiokwu a kpọrọ ya ụwa dị egwu mma na ụjọ dị n'ala Igbo ụwa dị egwu bụ ihe omimi ihe omimi dị n'ụwa na ogo ndị Igbo ihe omimi dị n'ụwa otu o si metụta ndị Igbo na mma na ụjọ e, nke gosiri na ihe abụọ dị n'ụwa mma na njọ mma na ụjọ ee ihe dị mma dị adị ihe dịkwanụ ụjọ dị adị ya ụwa dị egwu ee ya wụrụ n'asụsụ bekee awesome awesome ụwa dị egwu bụ ụwa a mara mma ụwa a dị njọ ụwa a siri ike ọ bụ ihe o ji bụrụ ụwa dị egwu ee gị na-ewere aka nri gị na-ahụ aka ịkpa gị na-ahụ ihe ọma gị na-ahụ ihe ọjọọ gị na-ahụ anyanwụ gị na-ahụ mmiri gị na-ahụ ọkọchị gị na-ahụ okpomọkụ ọ bụ ụwa dị egwu Wo, gwatụ anyị aha gị aha m bụ odoziakụ patricia ụzọ odoziakụ na odenigbo nke afọ a gwatụ anyị gbasatara ụjọ dị n'ụwa ndị igbo n'ezie ụjọ nọ na ụwa ndị Igbo n'ihi na ihe dị iche iche na-emezi n'ime ndụ anyị nke kpatara na e, elu na-esizi mmụọ mmụọ mmadụ na-egbu nwanne ya ndị owere ebe ka anyị ekelela m unu o ndị ala owere tv ihe unu na-eme na-amasị anyị o ndị ala owere tv ana m ekele ana m asị ka chineke onye nyere unu mmụọ unu ji kpọkọta anyị ebe a ịnụ olu anyị ka ọ na-echekwa unu na-agọzi unu ma na-eme ka asụsụ igbo na-aba unu n'ime ala Owerri TV ya dịkwara nụ mma o udo dịrị ụnụ ya gaziela ụnụ o na-agbanụ mbọ Chukwu gọzie ụnụ ala Owerri TV ee ekele m unu maka na anọ m na ala Owerri ọ na-amasịkwanụ m ihe unu na-eme dịka ala Owerri TV ọ ga-adị mma ka onye ọbụla nwee ike na-ele ala Owerri TV ma ọ wụ isonye ha na dịka ndị iti na-akpọ ihe Facebook ma ọ wụ igwe mgbasa okwu ha ma ọ wụ na ndị ka ịnọ na Twitter ma YouTube ma Instagram ọ ga-adị mma maka i lee ụmụ okorobịa ndị nọ n'isi ị ga-ama na ọ ihe dị mkpa na-eme ọ wụ ihe a chọrọ n'ala Igbo ka ala Owerri nwee ike na-aga n'ihu ekene m unu ichie obi dị m mma na i kwuru ndewo anyị na gị ga-anọkọkwa ọzọ mgbe a ga-emekwa ya bụ mmemme ọzọ ndewo ichie ndị nwe m eji m aka na i sonyere wee nwee obi ụtọ m nwere maka na otu ọ dị m ana m eche na ọkwa otu ọ dị gị n'obi ụtọ n'aka nke gị jisie ike hụ na ị gara n'iru na-akwalite asụsụ igbo anyị otu ọ bụla ị nwere ike iji wee kwalite ya echefukwala na ọkwa na nke anyị ka anyị nọ nke anyị ga-abịakwara gị ọzọ n'izu ụka ọzọ maka na igbo igbo wu igbo ala wu otu igbo wu nke gị igbo wu nke m igbo wu nke anyị na-esonye anyị n'izu ụka niile na-esonyekwa anyị o nwere ajụjụ ị nwere ịjụ anyị ma ọ bụ okwu ị nwere ikwu gwa anyị ya n'igwe mgbasa okwu anyị dịgasị iche iche ma ọ bụ na Facebook Instagram na Twitter ma ọ bụ